Tá Loch Garman tar éis cuisle croí a lucht leanúna a ardú agus a cur faoi bhrú le dhá dheireadh seachtaine anuas, le dhá bhua sna nóimeantaí deireanacha i gcoinne Aontroim agus an Dún. An n-éireodh leo cur lena ruathar nó an mbeadh geit i ndán dóibh nuair a thugadar aghaidh ar a gcomharsain Ceatharlach? Bhí Brian Tyers agus Darragh O'Connell i Loch Garman don cheann seo.
Arís Doyle ag fanacht leis siúd. Triúr ansan ó Cheatharlach, Evan Kealy ar dhuine acu, ach do thángadar salach ar a chéile agus tá bearna lár slí anois mar sin Banville, tá Tucker Kinsella ag feitheamh le pas! Pas nár tháinig mar do neadaigh sé fhéinig é.
Kevin Foley agus d'oscail an bhearna dó díreach os a chomhair amach. Cheapas go raibh sé chun an pas a thabhairt ach b'fhéidir, beidh díomá is dócha ar Brian Tracey ansan. Isteach anso i dtreo Kavanagh, buaite, an bhfuil, san aer, bhuel, tá an briseadh le buachtaint ansan, ach slachtaithe aige Loch Garman agus amach leo anso anois. Buailte chun cinn. Tomás Kinsella ón gcliathán amuigh, ceann de phointí an chluiche go dtí seo. Ar dhuine acu tá John Nolan. Modh díreach aige siúd, an cosantóir le cois, lasmuigh de chúrsaí anso, b'in é Damien Reck. Buaite ar fheabhas istigh aige Kavanagh. Brú an diabhail ansan air má tá. Tacaíocht ag teastáil agus tá acu anois ón bhfear lár páirce Fitzpatrick. Seans ar chúl agus é fachta. Dhá chúl ó bheirt lár páirce. Agus é ana-thapaidh ar an mbriseadh anso a Brian. Rinne Marty Kavanagh go diail ar fad, d'fhéach sé trasna Loch Garman an ceann so á bhogadh amach arís anois. Bhuel, níl saoi gan locht, a deirid, agus iad siúd a bhíonn i mbun na bpocanna saora, cuireann siad an fo-cheann amú. Obair mhaith aige Damien Reck, níorbh é seo Jack Redmond an sprioc leis an bpas. Fós má tá, aige sna Carmanaigh agus an ceann san buailte go hard agus go cruinn go deimhin féin aige Darren Codd. Fiach O'Toole a d'iarraidh pas a dh'fháilt. Ar deireadh thiar fachta aige John Nolan. An driotháir Chris ag cruthú go diail. Ceann ard isteach ansan Kavanagh istigh ag crá na gcosantóirí uillinn fíorghéar ach tá a phointe fachta agus nár shárphointe é aige Martin Kavanagh. Aon phointe amháin arís. Deacrachtaí aige Loch Garman sna cluichí go dtí seo, farasbarr a dh'oscailt agus a chimeád. Go deas aige Wickham chun cinn anso go dtí Tucker Kinsella, iachall curtha air siúd dul i dtreo an chliatháin ach tá sé sin go hiontach ar fad ó thaobh na láimhe clé aige. James Byrne a prapáil. In airde ansan ag Richie Lawlor ach buaite os a chionn aige Chris Nolan bhfuil freagra láithreach á sin scór den scoth aige Nolan. Ceann so má tá á dh'fhágaint fé Kevin Foley. Lee Chin. Iompaithe isteach i lár slí, ardóidh sé seo an díon den seastán thall! Tá aige!
Agus an tslí a d'ardaigh sé an ceann san, a Bhriain, chruthaigh sé sin an spás ar fad dó.
10 neomat. A bheag nó a mhór le dul. Bhfuil aon ní fágtha sa tank anois aige Ceatharlach? Foley ag teacht isteach ar an mbrise arís. Tá na greamaithe ábhairín beag liobarnach. Isteach go dtí Simon Roche. Lee Chin. An glaoch faighte ó Lee Chin agus an pointe ón gcliathán amuigh an tarna ceann aige. Gafa isteach sa tarna nóiméad deiridh anois, teacht fé lán tseoil anso, Kevin Foley ag teacht trasna ar an gcosantóir. Tá an fheadóg séite aige, Thomas Gleeson, ach n'fheadar éinne ó thalamh an domhain ach ar tharla rud éigint eile i ngan fhios dúinn anso. Tá rud éigin curtha ar a shúile don réiteoir ag an maor. Sea, cárta dubh. Kevin McDonald a bheidh thíos leis sin. Seans cúil, dar leis an maor cúil, agus tá a phort san seinnte. Agus Fanning tagtha chun an ceann seo a thógaint. Seo an bheirt chúl báire á dh'fhéachaint lena chéile anseo. Tá Fanning go diail chúthu so de ghnáth agus dhein sé teagmháil do dhein ach tá an sliotar imithe isteach. Tá cúl faighte aige Mark Fanning ach beidh mórán cainte fé chinneadh sin an réiteora. Briste amach ansan le bas an chamáin aige Conor Foley, sin é aicsean deiridh an chluiche. Look on the strength and depth in the panel, delighted with the impact it had.